Hello, hello guys. Um, how you guys doing today? Hope everybody is fine. All right. Um, this video is for um, Father Mbaka and the uh, um. Let's do this for Father Mbaka. Uh, biko um, ma like ka ụnụ tụsara m ozi a shia anya ka o ruo Fada Mbaka aka then um, like ya the video comment ya ya on it okay guys unu ga na-help m out in this ma mee video helpụnụ m out sendanụ this video to ndị o kwesịrị shareanụ ya ka o rute ndị ahụ aka because any video m na-eme nwere reason for it and ọ na-agara to the person ọ na-emebi ihe so m drop video chineke tụsa na ya ka o rute onye a na-emere ya aka so ihe a wụ video for Fada Mbaka and ị ma na since Fada Mbaka ihe ya na eh, ihe gbasatara ya na-aga m na-efollow ya up unu check ya m na-efollow ya up but o ruole time ihe a awụrọzi ihe ihe physical fight ihe a wụzi spiritual fight now so e nwere ihe m chọrọ ịgwa fada mbaka fada um, mgbe e mechiri adoration achọpụtara m na i jere i jere retreat so ị gara retreat but retreat ekpere ị gara mee ọ garọ Fada Mbaka ekpere gị agarọ so ihe m jiri sị gị na ekpere gị agarọ wụ afụrụ m gị n'ime mmụọ ka e kere gị e kere aka gị ekechi aka gị ekechi kee ya kee ya gbakpi gbakpi n'ụkwụ gị naabọ e kere ya kee ya kee ya ọfụma ọfụma tọsa gị one place na-agba lịkịlịkịlịkịlị achọ ka ị dọpụ the thing but ihe e kere gị kee e kere gị eke ọfụma ọfụma so ụkwụ la aka gị e kechiri ya ekechi Fada Mbaka otu e siri ekechi ụkwụ la aka gị anwa ka e si wee kechi adoration gị n'ime mmụọ adoration gị ị ga i withdraw ndị ndị adoration gị ka ha stop idile eje na na ke bishop inye ya nsogbu because ọ bụrụ na ihe ahụ e kere ebe ị nọ agbawadị atọghadị nke e kere n'ụkwụ atọghadị adoration aga-abịadị and e nwere onye mere ihe ahụ onye mere ya wụ o nwere ofu onye kpọrọ onwe ya pastor mana pastor ahụ ọ na ọ sịrị ya na pastor ọ wụrọ ezigbo pastor ka ọ wụ ọ gara wee gakwuru onye ndị native a ndị na-efe ndị eke mmiri ị ghọtago wee jee wee sị ya la ọ chọrọ ọ chọrọ people ọ chọrọ much people na ngị nwa duruchara a lot of eh, people na mgbe ọbụla adoration everybody anọzi la adoration o nwerọ onye na na-enwetadị people so onye ahụ ewee meere ya gwọọrọ ya ọgwụ ka o nwee ike ka people nwee ike na-abịa na chọọchị ya so ka a gwọrọ ya ọgwụ ahụ so now ọ na-adọrọ your members so ọ na-adọrọ your members now so as a matter of fact o werele gift wee jee na onye gwọrọ ya ọgwụ ị ghọtago now so your adoration needịrị ị needịrị ịsakọ all your congregation kpọta ha ka ha ncha banye ekpere unu ga-abanye ekpere 7 days 6 to 6 7 days ka chineke ga tọọ agbụ ahụ e kere n'ime mmụọ n'ụkwụ la aka ama m na ekwesịghị m idile eme video like this because esendala m gị check ya esendala m gị message not ordinary message like na forum ebe a na-eme ihe esendala m gị message 3 times e nwerọ nke a mere ị kpọrọ m back e nwerọ nke ọbụla a replyrị e, e, e, back so i have no option because since i keep quiet like this message but message a keep on coming and i cannot withhold the message of god to avoid eh, ịma ihe ịma iwe spiritual man and ịma ihe otu ihe message si ebere chineke nọ bịa ịma na ihe otu ịma ihe o nyere and mụ awụ somebody a na-enye message m straight otu ọ dị so ọ bụrụ na ị ga-eme kpọọ congregation gị banye na ekpere and onye which Guys, you don see the video na so ihe ndị a na-emere eh, bịara mezie Fada Mbaka mgbe ọ batara he started thinking na ọ wụ Ebuka Obi mere the thing ọ ebe ahụ wụ ebe iwe ya si wee bido meme but onye mere the thing wu pastọ nwa nọ n'Enugu steeti ọ ya gwọrọ ọgwụ ahụ and onye ejere gwọ ọgwụ ahụ n'aka onye ogwu mmiri man and o mere bunye onye ogwu mmiri ahụ moto emetakwara m bịakwa mekwa vidio about it ichekwa again ịfụrụ ya tinyekwa ya na peji i je na peji m a ị ga-afụ a lot of video m mere about eh, Fada Mbaka far back and nke m mere about Ebuka Obi far back you will see what I'm talking about if they follow to what I said ihe ha agaghị enwe problem anya